kodi nkhondo pakati pa russia ndi ukraine ikuyenda bwanji russia yakhala ikunena mbuyomu kuti zelensky ndi mwana palibe chimene angachite komanso asilikali ake oposa 125,000 aphedwa miyezi isanu yapitayi komabe zelensky ndi nato amatsutsa zimenezi ponena kuti inali propaganda kuyambira mwezi watha ku ukraine kunali chipwirikiti pamene anthu ena anayamba kutsutsana ndi zelensky gulu lina limafuna kuti nkhondo imeneyi ithe pamene ena amafuna kuti ipitirire. Mwachitsanzo, pali meya wina wa Kiev City, Vitali Klitschko. Miyezi iwiri yapitayo anatsutsa zimene amanena Zelensky kuti nkhondo ikuyenda bwino. Iyeyo anatsindika ponena kuti Russia ndi imene ikuwina. atalankhula mawu amenewa zelensky ndi anzake anabwera poyera ndikutsutsana naye zili ngati mmene kulili kumalawi kuno achakwera sakuyendetsa bwino chuma cha dziko ndiye peter mutharika abwere ndikupangitsa press conference ndikunena kuti chuma sichikuyenda bwino ndi akunkuyu apite pawailesi nkunena kuti ayi amutharika ati akunenera izi chifukwa ndotsutsa boma ndi mmenenso zinachitikira kumeneko ku ukraine nkhondo sikuyenda bwino ndiye kiev mayor vitali klitschko amene amachokera chipani chotsutsa ndiye mwezi watha wakhala akufotokoza ndithu miyezi iwiri yapitayo kunena kuti nkhondoyitu russia ikuchita bwino yalanda madera ambiri tikuphetsa anthu osalakwa komanso ukraine ikuluza zelensky amati akamva mawu amenewa amauza anthu kunena kuti vitali klitschko akuchokera ku chipani chotsutsa ndipo akulankhula zimenezi chifukwa cha mkwiyo two weeks ago mkulu wa asilikali ku ukraine general valery zaluzhnyi anabwera poyera ndi kuulula kuti nkhondo sikuyenda bwino asilikali ambiri aphedwa komanso russia ikuchita bwino kwambiri mwachidule ndikuwuzeni kuti pamene akuluakulu ena ku ukraine amavomereza kuti russia ikuwina zelensky nato america bbc komanso al jazeera amatsutsa nkumanena kuti russia ikuvutika ndipo a ukraine zikuwayendera ndiye dzulo zelensky wavomereza yekha ndi pakamwa pake ponena kuti alibe mphamvu zokwanira zogonjetsera Russia komanso maiko amene amadalira kuwathandiza zida za nkhondo asiya kupereka apapatu zili ngati anthu awiri akukulirana mitima ndi anthu awasiya kuti tazim- tazimenyanani amenyana ndikutopetsana ndipo wamkulu waoneka ndimene zili pamenepa poyambirira vitali klitschko amene ali meya wa kiev anauza anthu kuti ukraine sikuchita bwino pa nkhondo zelenski anatsutsa kenaka mkulu wa asilikali a nkhondo two weeks ago ananenanso chimodzimodzi kunena kuti nkhondo sikuchita bwino kumbali ya ukraine zelenski amatsutsabe ndiye panopa dzulo dzulo lomweli zelenski wanena yekha ndithu kunena kuti alibe mphamvu zokwanira zogonjetsera russia komanso maiko a america ndi nato asiya ku- asiya kumuthandiza umenewu ndi umboni wokwanira kunena kuti russia ikuchita bwino in addition meya wa kiev city dzulo anayankhula mawu onyoza zelenski akuti ndi dictator tikamvetsera bwinobwino zimene zikuchitika kumeneko ndi umboni wokwanira kuti Russia ikuchita bwino ndipo a Ukraine zikuwavuta. Panopa tipite ku Gaza. Nkhondo pakati pa Israel ndi gulu la Hamas ikuyenda bwanji? Dzulo dzulo lomweli Benjamin Netanyahu wanenetsa kuti sasiya kumenya nkhondo pokhapokha atanyenyeratu gulu limeneli komabe president wa france emmanuel macron wachenjeza israeli kuti isamale kwambiri chifukwa zikhala zovuta kugonjetsa hamasi mkanthawi kochepa akuti nkhondo imeneyi ikhoza kutenga zaka 10 kuti ithe nayenso lloyd austin nduna yoona zachitetezo ku america wapempha israeli kuti isiye kupha anthu osalakwa chifukwa akapitiriza akhoza kuluza nkhondo apapa chimene iye akutanthauza taona asirikali a israeli akulowa m'matauni a gaza polimbana ndi hamas nthawi zambiri akumapha anthu osalakwa kuwaganizira kuti ndi mamembala a gululo zimenezi zikupangisa anthu kukhala ndi mkwiyo komanso ena akumajoyina gulu la hamas ndi kumalimbana ndi israeli zimene akuchita israeli tinazionapo ku iraki komanso afghanistan asilikali a america amalowa m'matawuni komanso m'midzi ndi kumapha anthu nthawi imeneyo america imalimbana kwambiri ndi isis komanso taliban ndi amapita m'midzi komanso m'matauni akapeza anthu kumene kukuta kupanga matukutuku amawapha kwaombera ndi kuwapha mapeto ake anthu anawaukira ndi kukhala mbali ya zigawenga pamene ndikunena pano taliban inatenganso ulamuliro wa afghanistan chifukwa chothandizidwa ndi anthu komanso america ngakhale inagonjetsa saddam hussein ku iraq inatha mphamvu anthu samayikondanso m'dziko la iraq ndiyebe mkulu ameneyu lloyd austin defense secretary ku america walangiza israeli kunena kuti singawine nkhondo imeneyi chifukwa chopha anthu osalakwa kumbukirani kuti malangizo a mkulu ameneyu ndi apamwamba iyeyutu anali msilikali ku america wamenyapo nkhondo ku iraki akunena zimenezi through experience sizongolota yayi ndiye wauza aisraeli kuti inuyo mukapita ku gaza ndikulowa m'matawuni ndikumapha anthu mudziwe kuti nkhondo imeneyi simuwina chifukwa anthu adzakwiya adzalowa gulu la hamasi ndikuyamba kumenyana nanu komanso president wa ku france tamumva akulankhula kuja ku dubai dzulo anena kuti israel ngati ifuna kugonjetsa hamas i- idikire zaka 10 ndiye kuti nkhondo imeneyi pamene yamba pano itenga zaka 10 kuti agonjetse hamas sizikhala zophweka yayi ngakhale panopa kuli ceasefire dziwani kuti nkhondo imeneyi ikupitirirabe loweruka lapitali asilikali awiri a israeli aphedwa ku gaza pamene amalimbana ndi hamas boma la israeli latulutsa mayina a asilikali ophedwawa pali sergeant major brandes komanso sergeant escharo sada asilikali awiri amene ndatchulawa anaphedwa loweruka ku gaza pa tsiku lomweli

nthawi zambiri tikamanena kuti nkhondo ikupitirira ku Ga- ku gaza sikuti tikuopseza anthu amene apita aja yayi koma this is reality asilikali akuphedwa nkhondo ikupitirira komanso tamumva prime minister benjamin netanyahu akunena poyera kunena kuti iye sasiya kumenya nkhondo nkhondo imeneyi ipitirira mpaka tagonjetsa hamas ndiye ndi zachidziwikire kuti sikuti zikhala zophweka nkhondo ikhala ikumenyedwa zaka zaka zobwerazi nkhondo kumene kuja simatha komanso taona kumbali ya kumpoto kwa israeli kumene kuli lebanon kulinso gulu lotchedwa hezbollah limene likufuna kuyamba nkhondo ndi dziko la israeli benjamin netanyahu wanenetsa dzulo kunena kuti inu a hezbollah mukangoyamba nkhondo ndi ife mudziwiretu kuti titumiza asilikali ku lebanoni ndipo ikhala nkhondo yoopsa kwambiri Mwachidule, chiyambire nkhondo imeneyi pa 7 Oktoba, Hamas yakwanitsa kupha asilikali a Israeli 396. Ena mwa asilikali ophedwawa ndi akuluakulu a nyota zawo. Mwachitsanzo, Colonel Asaf Hamimi, komanda woyang'anira Gaza, anaphedwa pa 7 Oktoba ndipo mtembo wake ukusungidwa ndi gulu la Hamas kufikira lero. Chimene anachita a Hamas amenewa anamupha mkulu ameneyu kumuombera ndikumupha ndikutenga mtembo wake ndikuwutulusa ku southern israel ndikukawubisa mu tanelo tanelo ndi njira zija zapansi ndiye awubisa kumeneko akusunga panopa israeli kuyesera kukambirana ndi hamasi kuti atuluse mtembo umenewu koma hamasi yanenesa kuti sawutulusa palinso colonel lion bar mkulu wa asilikali aku israeli amene amayang'anira yudeya ndi samaria division anaphedwanso pa 7 oktoba colonel roy levy komanso colonel jonathan steinberg onsewa anali akuluakulu ankhondo ku israeli amene anaphedwa ndi hamasi pa 7 oktoba